nwaanyị si nwoke bịa ṅụrụ ala dịka nwaanyị iwere iwe ọ sị di ya bịa ṅụrụ ala ịma na iwe mkpasu iwe ya bụ mkparị nsọ ka ọ bụ mana ị ma na ụka bịa metọ ihe niile ọ bụrụ mgbe gboo enwere ka e si eme mana ọ ga-abụ
nke ọzọ i kwuru okwu ya bụ nsọ ị sị ịkpa nsi na ịgwọ ee ị ma na ịkpa nsi dị n'ụdị n'ụdị hmm. enwere nke ịkpọ nsi ime obi mmadụ iburu n'obi na mmadụ ibe ya ga-anwụ ihe ihe a bụ arụ mana ị ma nkwupụta onye kpatara na be anyị agbụgbọ ofu ochie obi anyị ofu obi ofu obi ịchọ ikwu ịṅụ iyi na be anyị Mm. ị ga-ekwu ya na obi gị dị ọcha enwere ndị a na-akpọ ụcha bụ sị ị ga-abịa bu ụcha n'obi Mm. ihe bụ ụcha bụ clearness of heart ya bụ enwe onye ma obi mmadụ mana ọ ka mma ikwupụta na ị- na ịdịkwa na ihe obi gị dị ụtọ Mm. ọ bụ o nwe onye bi n'obi gị Hmm. mana ị ga-ekwu ya n'eziokwu ṅụọ iyi gbapụta ya ụkwụ mgbe ị gbata ya ụkwụ obi gị dị ọcha ya bụ na mmadụ igbu mmadụ arụ arụ karịrị ibe hmm. ọ bụ arụ tọkwụ tọkwụ hmm. nke karịa ibe ya na ọ bụrọ nke obere mana ụfọdụ ama mana mmụọ ji ya apịa ndị mmadụ ụtarị gịnịkwa na-egbu ọtụtụ mmadụ ọ ihe ọjọọ ofe obi ife obi karịrị maka na enwesịrị ọ bụrụ onye gburu ya na-ewe na onye metọrọ ndụ ya
o kwuru ofe obi a dịka ụfụ anya mmadụ inwe ụfụ anya n'ebe mmadụ ibe ya nọ ọ bụ anya ukwu n'ihe na-abụghị nke ya ọ na-ebute ụfụ anya ị sị na ọ bụ alụ maka na eji ekwu ya bụ ihe ihe a na-ebute ọ ma ụfụ anya ga-ebute na mmadụ ga na-atajiri mmadụ ibe ya anya buru onye ahụ n'obi ọ na-abịa gị nso ị gaghị ama na ọ na-abịa gị nso mana oge na-adịghị anya ọ gbaba mbọ ka ọ ga-esi wee kọzie nsi anyị na-ekwu ma ọ bụ chọọ ihe ga-eme onye a gbuo ya maka na ọ kpọrọ onye ahụ asị ya bụ na ịkpọ asị bụ alụ ya biko na-atụfu oge ị ma o si wee dị eh, i nee anya efu nke na ahụ ọ bụrụ mkparị eh, ife dị n'ụka ụka bụ ka anyị kawa ndị kara akasịgo i newe anya dị ka ụka anyị fụrụ ụka na omenala bụ ofu ihe ọ na mgbe oge ete aka anyị ga-akọpụta ya n'uju ị bịa e nwere ebe ọ dị n'ụlọ ụka dịka obi ọcha hmm. mana ibe mmadụ bịa kwuo ezi omenala ọ ga-adị ka ihe iche ọzọ ọ ezigbo omume bụ ụka hmm. isi mmadụ enwere ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ nne na enwe nne na mana ndị ụka ekwekwa na ome na ha ji ekweta na ọ bụ ofu ihe ihe gbasara ụka bụ ka ndị si ebi na be nke ha ekpere chi ha ee eh, ka ha si efe chi ha ebi ndụ nke ha ka ha butere mana omenala bụkwa ka ndị ọzọ ya ndị ala Igbo si eme efe nke ha afọ m ka m na-ekwu ihe na-ebughị isi i kwere na ya mm, e nwere ka o ji amụta oke nwa ị nụrụ ihe m kwu enwere ihe dị ụfọdụ na-aga ụka mana chefuo na enwere ebe a na-aga ụka dị iche enwere ihe dị ka mmadụ ịga ụka na were ka nkụzi nkụzi were ya na-ekwu bụ na ya bụ onye nke chineke ya bụ na ụka bụ ka anyị kagharịwa abụghị onye anyị ga-akwụ bụ ụka ị nụrụ ihe m kwu
ihe anyị kpụ n'ọnụ na ihe ị fụrụ ka m si agha ya kemgbe ị bara na obi anyị na ihe juru m isi ugbu a bụ ka ndị Igbo ga-eji wee bịa eme omenala iri ji Ọzọ Chimereze na Ugbawka na-abịa ịgọrọ anyị ji ee eh, His Royal Highness Igwe Dr. Emmanuel O Ugwu eze okwe nke mbụ na okwe kingdom igwe Ibagwa Nike ga-abụla anyị na ọ bụ ya ga-abịa maka na obi ya ka a nọ ọ ya ga-abịa gọọrọ anyị ọjị n'ụbọchị a ee eh, His Royal Highness King Charles Egbo Nwoye ọkammụta PhD Igwe Obiọha nke mbụ na mbụ na Amurri Ancient Kingdom ọ sịrị anyị gaba n'iru wee na-akwado anyị ee eh, chi anyị ụmụ ihe omenala a ga-eji megasị ụmụ ive ee eh, ị gwa m na ndị agba owu na-abịa na aka ji ọfọ ihe mere mma na ọ na-abịa ee kedu ka unu si akwadobe ịbịa eh, omere okwuru ọra Ah, biko maka na a sị na o tetara ụla atụ mkwe ọ bụghị aka metụrụ Eh, maka na oke o si wee dị ịma na ụbọchị a na a ga-abụ gị wee wee- wee- wee kụzie ilu a n'obi ya ilu ilu a ga-azazi n'ogbu ya Nwafọ eze chu wetara nke mbụ ọ na-akwadosi ike hmm. ee eh, injinia Pascal Eze na obodo oyibo ọ natara maka mmemme ọ bụrụ egwu ọ naghị emetụ nwaanyị mkpụrụ ahụla emetụ ya aka mkpụ aka ọ pụta a kwado ma ọ kwado ịma na nna m tụtara inu wee sị na anaghị adị mma agba ọhịa ọta ekiribe ya ekiri ọ bụrụ na aka elu ọgwụ ha enwere ka ọ bụrụ na ha bịa mana ha ga-ezi ozi maka na ị bụ oke ehi anaghị achọ gị n'ọgbọ ebe e nwere gị nwa ebe e nwere azụ nwee mpụ ibe na-ekwu aleluya gwuru n'ime mmiri mana ihe na-atọ m ụtọ karịsịa MD ọ ya sị na ọkwọ ife omenala ndị Igbo si meshibe ya ike o jeela mba dị iche iche wee pụọ si ebe a wee jee obodo oyibo jee kụziele ha nkụzi wee fụzisia ụmụ ihe ha ka ha si ebi wee sị mba ọ ka mma ka anyị jiri nke anyị nyaba isi ọ sịrị ka anyị jiri nke anyị na-anya isi wee mebe omenala mesibe ya ike ugo nwanne ekele gị ọka mmụta dr francis edemobi a sị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma ee ị sị m gaba mụ na ndị nke m na-agaba na udo dị ana m ekene ndị ọgba anyị na ndị niile na-agba mbọ n'ịfụ na ife a na-aga nke ọma isi a fụ kwaba okpu onye na-achịkọta na-edu anyị na Solid FM UC the MC Woma ee eh, Uche Woma ana m ekele gị na-ekene onye nke m ọkwa aka m n'ụzọ pụrụ iche amaechi wa ugwuele wa ohodo ọ sị na ụbọchị ahụ a ga-afụnụ ife ga-emenụ ijele nwanyị oziọma ejiọfọ ọ sị na ewedị na a ga-egwu ya chimchim dịka oke nwaanyị ụbọchị ahụ a na-agbasi mbọ ike ya bụ ihe na-echu ụla ogbu ọja sị na mba na makwụ na-anụgo ka esi eme ya na ihe ga-emenụ ajibọ odogwu wee sị mba na a ga-egwu ya chimchim n'ụbọchị a ee ndị niile sịrị gaba n'iru honourable uche anioke phd ọkammụta pụrụ iche ọ kwa ya sị mba na ihe a nọọ ihe egwere mee ya ka e kwesịrị imegasị ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị ee eh, ada ndị oji river ọ gwuru ya chimchim na-agbasi mbọ ike wee na-akpọgasị ndị igwe sị ndị igwe nọkwa ya ada oji river eh, princess oyi ọ ga-adịrị na mma adaeze ndị sị na ihe a ga-eme karịrị akarị eh, a bịa na ngalaba azụmahịa anyị oyechi ọ nọ ya chimchim ee ndị na-akpọ ya sị na ha ga-ewetagasị ụmụ ife oyechi ka na-atụ anya unu o ehe ka ndị ga-ewetagasị nkwụ na ekpo ihe ha ga-ewe ọ bụrụ ndị kpụ efi ewe ndị sị na ha ga-akpụ efi bịa oge anyị fụrụ n'anya anyị ekwe Em, ọ dị mma em, anyị ga na-eme ya ka anyị ga-esi eme ya e nwere ihe ọzọ m na-eme n'izu a na-abụghị iri ji solid fm maka na ọgwụ ọkụ a gụnyere nwata n'aka o kwuru na o kwesịrị ile ya Ka mba ọ ọ ga-eji ụkwụ agbawa ụzọ ị ma na na ọkammụta dr francis edemobi asịgo mụ na ndị nke m wee duye anyị o- ozi ya nke a bụ tinyere mụ na ndị nke m wee sị anyị gaba na ewe dị anyị mebe ife ee na ya bụ ka anyị na-emekwa ee ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndị ka chọrọ ịgwa m na ha na-abịa nekwanụ akara ekwentị unu ga-eji wee we m wee zitere m ozi na whatsapp 070 ndị ga-akwado ihe anyị na-eme ma ọ bụ ndị chọrọ ịgba na eh, mmemme anyị na Solid FM ndị chọrọ ịbịa gbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche ndị chọrọ ịkwado erimji anyị nke na-eme na nwanne echi kpọọ akụkọ m na akara ekwentị a ma ọ bụ zitere m ozi na WhatsApp 0705 710 7230 0705